E bụrụ m wuchie n'ụbọchị nke taa nnọọ nụ n'ime asụsụ Igbo amaka chetakwanụ na ebe a bụ ebe anyị na-asụ Igbo na-akparịta nkata n'Igbo ụmụnne m na-atụfughị mgbe o nwere ihe m ji maka ya wee bịa ya bụ ihe wee wụrụ maka vidiyo nwa nọ m n'akụkụ na ihe onyonyo a nke unu na-afụ ya bụ ihe m ji wee wuchie n'oge dịka oge a ihe onyonyo a bụ ihe onyonyo mere n'ime izu a na-akwado ịgwụ agwụ ihe a bụ nwatakịrị jere akwụkwọ n'Enugu steeti ndị ntọ nwaanyị ndị oji efifie eje wee tọrọ nwatakịrị a n'ụlọ akwụkwọ wee kpọrọ ya na-ana Owerri Imo steeti mgbe a nọ n'ụzọ aka wee kparụ ya bụ nwaanyị oji efifie eje nwaanyị na onye keke bu ya bịa nwewe ọgba aghara ee n'ime ọgba aghara ahụ nwatakịrị wee nweta onwe ya ka Chukwu si wee rụọ ọrụ amara nwatakịrị a nwetara onwe ya wee kwuwe na nwaanyị a abụrọkwa nne ya na ọ marọkwa onye nwaanyị a bụ ụzọ ihe abụọ ka m chọrọ itinye n'ime ihe a mere ama m na ọtụtụ n'ime unu afụgo ihe onyonyo a mana ka anyị leresịrị ya o nwekworo ihe anyị onwe anyị tụgharịrị uche na-akparịta nkata n'ime mmụọ anyị maka ihe onyonyo anụnwa unu na-afụ ugbu a ya wụ ụzọ ihe abụọ wee wụrụ ndị nne na nna oge erugo mgbe unu ya-eji aka unu kpọrọ nwa unu kpọje ụlọ akwụkwọ kpọrọkwa nwa unu kpọnata ị nenekwanụ na ị ma emenwu ya na aka na-adị unu n'ife mgbe ọbụla biko chọọnụ onye ya na-akpọjere unu nwa unu akwụkwọ na onye ya na-emekwa gụnụ akpọnatara unu nwa unu na a gbasa akwụkwọ unu ahapụzina nwatakịrị ụmụaka na-onweghị ihe ha ma ka ha jiri aka ha na-eje akwụkwọ ma ọ bụ na-ana akwụkwọ mgbe gboo na mgbe ugbu a abụrọzikwa ofu ife e nwere ndị ntọ mgbe gboo mana na nke ikpeazụ a ya bụ ihe karịrị akarị ya bụ ihe kpu okpu ya bụ ihe eriena nne n'oge dịka oge a ọ gaghị adịkwa mma na nwa ị mụrụ wee zụbe ya o wee gbachanite ee anọkata akọwa ihe dịka a na-agụsị anya kọwa o ji wee gbata nwa nnụnụ nne ji wee hapụ ya wee fere biko ka anyị nyere onwe anyị aka iji wee mee ka ụmụ ihe ụfụ ụfọdụ na-eme wee hanata Mm? ihe ahụ ya wee mee ntibe ọwa olololo onye ma onye fụrụ biko ka anyị gwere ugbu a wee chọwa ya wụ eghu ojii tupu chi ejie ọzọ dịka ibe ya wee bụrụ na gị na ndị nkụzi ebe nwa gị na-eje akwụkwọ ya enwe nkwekọrịta na ọ bụ onye dị otu a ya na-akpọtara m nwa m akwụkwọ na ọ bụkwa onye dị otu a ya na-akpọnatakwara m nwa m na ọ bụrụ na ụlọ akwụkwọ gbasaa o meghị ma akpọnyekwara onye ọzọ nwa m na ọ bụrụ na ngị nwara onwe gị bụ onye nne ma ọ bụ onye nna mụrụ nwa ahụ enwenwughị ike ije ka ndị nkụzi a wee marụ na ọ bụ onye dị otu a onye dị otu a ga-abịa kpọrọ nwatakịrị a n'ime ihe anụnwa ndị nkụzi ga-enwe akwụkwọ na rejista ebe ya bụ ọ bụrụ na onye bịara ịkpọrọ nwa onye a o sainụọ na onye abịa kpọrọ nwa ahụ enwekwa ID card or passport maọbụ foto ya egosi na ọ bụ onye dị otu a onye dị otu a bịa kpọrọ nwa gị n'ụlọ akwụkwọ ọ ya bụ mgbe ihe ga-ebido ka ị marụ ebe ị ga-esi were mee gịnụ wee chọwa ka ị wee marụ ebe mmiri si wee baa opi ụgbọgụrụ ka ọ ghara inwe a nọkata a na-akọfụsị akụkọ na nkịtị na ihe nwere isi ogwere ya nwere okwu ka anyị nyere onwe anyị aka na chukwu nyere anyị akọ na uche iji wee mee gịnụ wee na-atụgharị uche n'ihe ụfọdụ na-eme wee mekwanụ ka ọtụtụ ihe wee benata ọ gwụchakwanụ ka ọ ha m n'ọnụ ọ bụrụ na ị nenesịa ihe onyonyo a ee biko kaba ahụ nwanne m tinyere m aka ebe a na-etinye aka denyekwa ihe ebe a na-ede edemede ma kabakwa ahụ tụsa ozi a ka o nwee gịnụ ka o wee gaa zuo ọnụ biko unu echefukwana na m nọkwa na ngalaba nlekọta mmadụ media ndị ọzọ YouTube Facebook TikTok nakwa Instagram site n'ebe onye si elele ihe onyonyo mụ biko ọ bụrụ na ị nenesịa ka ị nyere m aka n'ihe ndị ị kwesịrị ime nke oyibo kpọkwaranụ like comment and share ọ bụrụkwanụ na i sonyebeghị m biko tinyekwa aka ebe a na-esonye mmadụ na nke a kpọrọ follow ọ bụrụ na YouTube a kpọọ ya subscribe biko tinye aka meere m ha niile o enweghị nke a na-akwụ ụgwọ n'ime ya nwekwanụ nke na-ara ahụ nọ ịpịa ya aka nwanne o jewego ngwa kiri ihe onyonyo a ka m pụtakwa biko um, ọra obodo ife a bụ lost but found nwa bụ nwa dịka akụkọ si wee kọọ nọọ nwa ndị ntọ tọje na-atọje na New Gariki ọkwa ya Enugu steeti ebe ọ ga school gbasaa one woman wee kochara ya tinye ya na moto wee gaa gaa kesisia ya isi ekelie wee kee ya nke a in disguise yisisia ya akwa ya Akwa akwụkwọ. akwa akwụkwọ ya wee yibe ya nke a wee kpọrọ ya from Enugu ahụ wee na-ana Owerri so luck- eh, unluckily the woman gagide keke buzie from ọnịcha bulie from ọnịcha wee bugidezie ya pụta na nne na ya ba wee bugide wee pụta na st luke's anglican church Oraifite na express along Onitsha Owerri road wee buru ya pụta ebe ahụ the keke na the woman wee nwewezie problem n'ime inwe problem ahụ ka chineke nọ wee interfere wee mmụọ nsọ wee bata nwa a n'ime nwa a wee gwawazie onye keke na ọ bụrọkwa mummy ya dị ifa ewe onye keke wee rezie alarm e wee kọntaktzie ma ndị security ma Chude mopol ndị Oraifite a kọntaktị ya a kpụrụgo the woman debe na custody ndị police area command Oraifite biko ife anyị na-ekwu bụ afa nwa bụ eh, Chisom Boniface dịka o si kwu ọ sị na afa papa ya bụ Emma biko ọ bụrụ na o nwee onye nwere contact ka anyị si locate parents nwa ọ bụrụ na ị ma nwa a biko

ị kọntaktịa Chude mopol ka a kpọrọ nwa a kpọnalụ ndị be fa biko ndemekwanụ rinne daalụnụ Darụkwa n'isonyesi m ike n'ime asụsụ Igbo amaka.